each country went to work after the independence any country ọbụla chọrọ ka ha gaa n'ihu bụrụ a great country fa na-abanye ịrụ ọrụ ozugbo ozugbo enweghị ihe a na-eche mana in our own dear country the giant of africa

Malaysia came here in Nigeria and took our palm seedlings and built a great factory of it. Ndị Malaysia abịa Nigeria ka anyị na-ekpe ekpere na-abind na-acast fa bịa were mkpụrụ akwụ anyị wee naa Malaysia tata fa rụọ factory fa rụọ factory because na gịnị na those seedlings ha bịa bịa were na be anyị fa were ya kịta mụba ebe niile akwụ ejuzi ebe niile fa were ya wee na-eme gịnị na-arụzi oil and kịta their country is recognized as a great nation ndị be anyị esizie na naijiria na-ejezi obodo fa anwa fa bịara na be anyị bịa were ihe wee dozie the obodo wee mee the obodo ka ọ bụrụ nnukwu obodo ka anyị chee uche ndị be anyị while we were praying singapore went into investment in technology anyị aka nọkwa na-ekpe ekpere india went into ict tata i bunye onye india your kọmputa ọ pịkasịa everything dobe ka o kwesịrị isi dị ịntanetị nke ọ bụla i nye fa gbasara ihe gbasara kọmputa ndị india epieces everything anyị aka nọkwa na-ekpe ekpere anyị china tata anyị na-agba eje be ha indọstrị ebe niile after their own independence uae UAE ndị nke Obasanjo kparị na enwerọ ihe ọma ya-esi na be fa wee pụta jee na UAE tata United Arab Emirates jee ebe ahụ tata ị fụ na enweghị ebe e ji wee tụnyere obodo Naijiria kparị fa oge ha bịara ka ha biri anyị ego UAE anwa ezigbo mma ebe niile a na-amụkesị fa banyere idozi obodo fa anyị aka nọ na-ekpe ekpere anyị nwa bụ ndị enyeghị fa ife ha yọrọ anyị tata ndị be anyị na-esizi na naijiria na-ejekwazi mba UAE ka anyị na-ekpe ekpere na-abind na-acast ajọ mmụọ ndị japan ndị japan abanyekwa into gịnị technological development hmm? ka anyị ka na-emekwa nke a ndị denmark ndị Denmark abanye n'ihe gbasara education education of their citizens Denmark ha mepee ụlọ akwụkwọ ndị mmadụ ana-agụ akwụkwọ ndị obodo ha ana-agụ akwụkwọ onye ọbụla ana-agụ akwụkwọ maka gịnị echi akwụkwọ a ha na-agụ bụ ka ha wee mee achieve a great nation and we were binding and casting praying and fasting

enwerọ ife anyị na-emepụtanwu so after our prayers God being a wise God decided to reward us according to our labor and request ife ọ na ị yọ chineke ọ na-emekwa ya asịna na enwere ihe chukwu aha emere gị no ife ọ na ị yọ chineke ọ na-emere gị so after anyị kpesịziri ekpere na-abind na-acast chineke e wee were anya ebere ya were amamife wee na-aya ya wee nye anyị ife ahụ anyị na-ayọ n'ekpere gị ndịzi ife a tata ndị pastors anyị are now competing

That is why we don't do our business proposals before jumping into business. kedu ife anyị ya enweta ọ bụ na anyị mee business nụwa kedu ife anyị ya enweta anyị enweta ulu anyị enweta ọghọm kedu ife anyị ya enweta eh, because of what we know that we are going to back it up with what prayer kedu ife anyị na-ejezikwanụ ije jee mee business proposals ebe anyị ma na after everything we will back it up with Holy Ghost fire and then ọ bụzie na that business e collapse zie ego anyị e collapse zie anyị e blame zie devil that is why again it is a sin

or God in heaven. Don't fight any of them. Don't fight for any of them. They can fight for themselves. They can. Don't ever struggle to fight for God. You enter into an argument now na-egbu onwe gị ihe gbasara chọọchị asịkwa chọọchị asị ha heat ana-agbasịsị gị jee were that time mepụta ife Chineke nye gị brain for ọ na-enwe ya tụfugo ndụ ya

pastors ọrụ gị bụ ọrụ pastor unless na ọ bụ na ị gụ engineering na school mana ọ bụ na ị gụọ engineering na school rapụ an engineer ị kpọta ka ọ rụọ ọrụ ka ọ rụọ ife o kwesịrị ịrụ ọ bụ na ọ ha alụta ya ị ya ama mana ọ bụrọzi nke ị ka na direct ya n'one a ka o kwesịrị ịdị n'one a ka o kwesịrị ịdị ị na-arụ nke gị with uche ya nwa na ọ gụrụ nke ya agụ na e mee ya ona e mee ya ona na ya enweta result dị ona ịfụsịzi ọ bụzi na gị nwa bụ pastọ agwasịzi injinia nke ọ ya eme emesịzi ya injinia eme ya ona ahụ i si wee kwu ọ bụzi na the building ekolapsizie eme gịnị eblemwezie ekwensu the devil will be blamed as usual as usual the devil will be blamed so that is why faith in god replaces building of pillars and then when those pillars collapse we still blame devil ihe afụ so many churches ekwugoro dalụ na Lagos yes yes so o nwere ike bụrụ ụdị ife nwa ee na sị rụọ ya ona ahụ na chọọchị enwere ego arụwazie ya asị na ụlọ adaa ụlọ ụka adaa dagbusie ndị mmadụ asị ha ekwensu bịara ọgụ na ụlọ ụka anụwa ekwensu abịaghị ọgụ na ụlọ ụka sị chekie materials eji wee rụ ya bụ ọrụ ka a malụ ka ọ dị obodo oyibo ugboro one ka ị na-anụgasị nsogbu dị ona na ekwensu bịara n'ụlọ ụka bịa kwatusi ihe a na-eme bịa kwatusi ụlọ arụrụ arụ ugboro one ka ị arụ ya arụsiri ihe niile ike rụọ ya rụọ ya ọfụma ndị gụrụ injiniarịn arụọ ya rụsie ya ike that is why our pastors are building church branches almost every street in Nigeria church church church maybe a two-story building a three-story building a four the first floor church second floor church third floor church in one building eh? ọkwa ọ bụrụ ego ka ha na-achụ ọkwa ya ọkwa ọ bụrụ akpa fa ka ha na-achụ na ọ chineke ka a ka na-ekpere chebezie ya n'ime obi gị use your brain use your brain that is why we always wait for god to do that which he has already given us the brain to achieve hmm? anyị aka na-echekwa chineke ebe o nyesigoro anyị brain nye anyị brain ka anyị were ya wee mepụta something anyị aka na-echie ka ọ bịa mere anyị even what we are supposed to use our brain to achieve god come and do this for us god come and do that for us but he has given us the brain ọ nụnye anyị nwaanyị ọ kpanyekwa anyị kpanye anyị ute anyị eji wee dina amazịnụ m chineke ị na-atakwa afọ that is why we want our teachers to labor here on earth and then take their reward in heaven kpacharanụ anya unu unu na-akparị ndị nkụzi akparị Nigerians anyị na-akparị ndị nkụzi teachers in Nigeria is supposed to be teachers in Nigeria are supposed to be highly paid but look at it today ASUU on strike ASUU on strike eh? for how many months now ụmụ akwụkwọ aha eje akwụkwọ due to the strike enwe na Nigeria eh? by the Academic Staff Union of Universities ASUU aha akwụ ha ezigbo ụgwọ ekwesịrị ịkwụ fa ọ fanwa na-eproduce all these professionals hmm? ma ha akwụghị ezigbo ụgwọ e kwesịrị ịkwụ fa ha na-agba iwe all the time ha na-agba strike ụmụ anyị a na-asufferzie kedu nke ka mma Nigeria is a praying Nigeria is a prayer loving God fearing nation

religion religion religion ikwu na ife ọbụla gbasara religion achụba ya ka e gbuo kedu ife ya eji wee kwue kedu ife ya eji wee kwue kedu ife ya eji kwue religion etinyena ọnụ that side na pastor nke a sịkwa etinyena ọnụ that side bishop nke a sịkwa ejena that side hey ekwukwena ekwu when we do all these things now they have the power to do

o kwesịrị ekwesị ọ bụrụ na ị na-anya moto ị pụta in the morning before i buru that moto pụọ na gụnwa ya abanye n'ime ọ na mmadụ ọzọ ya abanye n'ime chekie tires chekie oil chekie mmiri gauge everything i nwekwe fire extinguisher i nwekwe spare tire check all these things make sure na ife niile zuru ezu papers ga-ezukwere ezu ị nwekwa driving license check all these things ka ọ ghara ịbụzi e nwezi accident anyị na-eblame gị na ekwensu now due to the fact na enweghị ezigbo ụzọ n'obodo anyị because of those who are ruling us those who are governing us

let's use our brain that is why more people die on our roads than wildlife animals in the wilderness yes ndụ anyị kịta na-apeziri mpe ndụ anyị peziri mpe fa bịakwa again as politicians ọ bụrụkwa those same people

people should not confuse you or deceive you again by religion or through religion or with religion use your brain use your brain

arụ adịghị gị i jee n'ụlọ ụka ị na-aṅụ sọ mmiri mmiri nsọ na-aṅụ oil go to hospital go to hospital e jekwezie n'ụlọ ọgwụ eje a na-akpọ bill so many hospitals will not attend to you until you deposit money